maa tɛ se k'a fɔ ko baden bɛ yan nɔ ni sabadenba in kɔnɔ

deux jours dɔrɔn de b'an bolo samedi et le dimanche donc euh, samedi ni dimanche kɔnɔ n'i ma se ka fɛn fɛn kɛ a kɛ man nɔgɔn quoi c'est pour cela comme aw ni bebi ma deli ka ɲɔgɔn ye n ye n profiter ka na n'a ye n b'a yira aw la ci min bɛ yen nɔ an b'o kɛ week-end kɔnɔ pour que anw bɛ se ka sigi lundi an ka se ka taa baarakɛyɔrɔ la quoi i b'a dɔn a yɛrɛ bɛ baara la mais i ka o kuma bɛɛ faamu ale tɔgɔ yɛrɛ bɛɛ de ye bebi yan

kari dɔgɔyaliman tɛ i yɛrɛ b'a kalama ni mɔgɔ fɛ b'i yɔrɔ la n'i m'a yira kumakan na i bɛ se k'a yira kɛwale la an ta y'o dɔrɔn de n'o tɛ dɔgɔyaliman tɛ ne muso ka dɔgɔyaliman si tɛna se ka se e ma lamini wala muso kan'a faamu nka e kɔni kan ka se k'a faamu o kuma e ma se ka i waso mɔgɔ si la f'i bɛn'a fɔ k'i bɛ n'i waso na k'i bɛ n'i muso ka fɛ yira de la wala a tɛ ne ka dɔ wɛrɛ fɔ o tɛ nɛni ye sa n kɔrɔ n'a digir'i la i bɛ yafa n ma i y'a mɛn fɛn min ye mɔgɔ sen teliya k'o kan k'i da la teliya n tun b'a fɛ n kɔrɔ ka kɛ yan nɔ n ka se ka kuma bɛɛ ɲɛfɔ n'a ma ɲɛ k'ale tɛ yan nɔ an bɛ se ka kuma kun tigɛ n'a nana ka bɛn n'an ye a filɛ an bɛ kuma bɛɛ ɲɛfɔ n'a ma na ka bɛn n'an ye fɛnɛ e tɛna na ci se a tulo ma
o kɔni a tɔ baasi tɛ kari ne hakili la ko buwa fatura a bɛ san dama dama bɔ
lamini o sera ɲininkali ko ma
D'accord. Dans ce cas, buwa fatura ka furu saba naani ɲɔgɔn to wa buwa fatura ka du jɔlen bɔgɔso la ko sababi ye nin du belebele y'a yɛrɛ bɔ misiw ni sagaw bɛ yen nka kabi buwa fatura fo ka na se bi ma e kari tɛ n kɔrɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔ si de ma se k'a fɔ ko lamini wa ko buwa fatura ka nin to e niyɔrɔ de ye nin ye c'est pas parce que ko ne bɛ duguba kɔnɔ ko ne ni tɛ n fa tiɲɛ na wa bien vrai que ma maman est de, de, de la ville an wolola duguba kɔnɔ ka mɔ yen nɔ mɔgɔ fa ta i ta de don n'a ma ɲɛ k'o fatura kalo dama damani tɛmɛna san kelen fila tɛmɛna aw tun kan ka ne wele k'a fɔ an ye a lamini i niyɔrɔ filɛ nin ye ne fana bɛ ka kɛ denbayatigi de ye a n'a ma ɲɛ n'aw ma se ka ne wele k'o fɔ n ye n yɛrɛ nana wala n'o y'a sɔrɔ n'aw ye tilanni kɛ cogoya min na aw ka n niyɔrɔ jira n na kɔmisa an bɛ n ta nin bila la kuma filɛ nin i ye i ka muso in furu k'a fɔ a ye ko du jɔlen dɔ de b'i bolo ko vilaji la yan o ye ɲininkali fɔlɔ ye n jaabi kɛ lɛkɛ je suis pas ton enfant là n y'i dɔgɔnin de ye i b'a dɔn o ti fɔ ne ma dɛ a yɛlɛma ne y'i dɔgɔnin de ye an bɔra kurusi jala kelen de la bon j'ai pas besoin ko ni n ye muso furu n k'a fɔ a ye ko fɛn dɔ bɛ n bolo village la ou pas hali n yɛrɛ tɔgɔla ta tɛ n yɛrɛ ka jɔlen tɛ ne fa tiɲɛ de don
duguba duguba ne fɛ dɛ n'i y'a duguba duguba n b'i gosi i ɲɛda la kari a ma se o bɛɛ ma i buranmuso de don sa
wa lamini n bɛna min fɔ i ɲɛna i tulo majɔ i k'a lamɛn n'i ɲɛ datugulen don ɲɛ tɛ i filɛ ka i da maga foroko kuma min na lamini foro t'i bolo yan i filɛ k'i da maga duko kuma min na lamini du t'i bolo yan lamini wa ala sɔn k'i bonya b'a la ne yɛrɛ t'a kalama k'e ye buwa den ye Deni, ya ne dusu ne iti dan, kan ita dusu ta yana. n kɔrɔ tɛ yan nɔ a ka di n ye komi an ye cɛ saba ye a ka di n ye an ka dafa saba la an bɛ se ka kuma in tɔ ɲɛfɔ n'a tɛ k'i ma baasi ye i bɛ se ka pilasi yira an na an bɛ se ka reposer cogo min na voyage sɛgɛn dɔ b'an kan hali sisan
ka ɲɛ i ma ka siyɔrɔ d'i ma o kɔni bɛ kɛ nka fɛn min y'a ye i nana ko ka tiɲɛ tila tiɲɛ t'i bolo yan a bɛ se ka don so kɔnɔ.
i n'a kunu e tɛ dɔwɛrɛ ye kuma in na yan wa a.
a ko a ka bɔ i da.

n tɛ ɲɛdɔnya ye ni sababu kama tɛ nin ɲɔgɔnna musobakɔrɔ an ka dugu la yan muso jumɛn bɛ sɔn ka eh, ne k'i bɛ jɔ ne ɲɛ bɛɛ bɛ ne dɔn dugu la ye nka ne mago bɛ min na a b'a sɔrɔ fo n'a falenna. Bina o yɔrɔnin bɛ n ye cɛn cɛn la sisan. Fo yan a ma ladamu. Taa woro bilenman dɔ san ka n'a di yan n b'o ɲimi. Ko bilenman.
N bɛ na sisan.
Ɔhɔ. Kunu ta kun kɔrɔla ko bi ta kana kɛ woro kɔrɔlen ye dɛ. N y'a mɛn. I ka teliya. Sinon n bɛ pogo sɔrɔ e ni butigitigi bɛɛ la.

Hmm. e ma lamini nakan mɛn de ah, lamini ko mun
lamini nako ye ko eh, eh, buwa fatura ka du to ko buwa fatura ka foro min to ah. hali buwa ka babi ko ka bɛɛ lajɛlen tilan lamini de y'o fɔ lamini de y'o fɔ eh, lamini yɛrɛ dɔn tɛ anw fɛ o sango ma dɛrɛ ka taa se tilanni ko ma lamini yɛrɛ ye jɔn ye e b'a dɔn wa
n kɔrɔ e ma min dɔn ne bɛ se k'o dɔn wa. Ah, tilanni kuma jumɛn bɛ yan. ayiwa
ale ka duguba kɔnɔ sigi a kɛlen bɛ k'a hakili ɲaami ɲaami dɛ. ee n dɔgɔ a m'a tigɛ dawuda la n'an sigira n bɛna min fɔ a ye a yɛrɛ bɛn'o dɔn n'ala sɔnna ɛ e bɛ se k'i pan dɔrɔn ka wuli ka bɔ yɔrɔ dɔ la ten an t'i sidɔn an m'i sidɔn ka n'i sigi an kunna ten ko buwa sara a ka fɛnw ka tila nin ka tila ta nin ka o bɛ se ka o bɛ se ka ɲɛ cogo di a ɲɛ sɔrɔ man di tan dɛ ka na ten dɔrɔn mɔgɔ bɛ se ka n'i jɔ ten dɔrɔn k'e ye buwaden ten n'e ye buwaden dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen y'o dɔn n'ala sɔnna nin ko in an bɛ tila k'a ɲɛnabɔ a ka ɲɛnabɔ dɛ n'ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ e k'i kɛ pewu ne yɛrɛ bɛ dono bilenni kelen ta parce que a ko tɛ ɲɛ min kɔ a laban bɛ k'o ye a ka kɛ ten ne yɛrɛ ni ala sɔnna n bɛna donobilen kelen ta ɛ k'o kɛ mun ye k'o kɛ oto kɔrɔlen dɔ ye de ɛ i t'i jɔ fɔlɔ ba i t'i ɲɛmajɔ ba ayiwa hmm?
baasi tɛ nka ti ko cogo don koyi ayiwa ɲɛmajɔ fɔlɔ an ka nin ko in ɲɛɲini dakan min nin da a to n ka donobilen gɛrɛ e k'i sabali fɔlɔ hmm? n dɔgɔ i sabali ayiwa a to n ka ko ɲɛɲini fɔlɔ n kɔrɔ n'an y'an sigi ka kuma ni ɲɛ min b'a la an bɛn'o dɔn

a jeli de bɛ ka boli an bɛɛ veine na mais n'a fɔra ko nin tiɲɛ badenba in bɛɛ u bɛ k'u d'a kan mais hali n'u tun y'a bonya dan k'a la ça peut se comprendre n'a fɔra u fila bɛna u da nin tiɲɛ badenba in bɛɛ kan mais bien vrai ko ne mama sigira duguba kɔnɔ anw bɛɛ bangena yen nɔ o t'a yira ko k'an k'an niyɔrɔ t'a la o

hali n'i ka suna n'i ka farida don mais fɛn dɔ bɛ yen ne y'i kɔrɔ ye i kan k'o dɔn mais ka na ne fɛ aw nana aw bolo bɛ ɲɔgɔn kan sanga ni waati bɛɛ o tɛ ɲɛ yan dɛ ni e filɛ ka kuma min fɔ ko e nana tiɲɛko kɛlɛ la tiɲɛko kuma na yan n'o tun ye tiɲɛ kuma ye e kun bɛ e kun bɛ nin bɔ i la. mais grand frère ko nin ye ne ka suna ni farida de ye nin ye ne ni kun de ye. hɔɔ cɔ n'o tun ye tiɲɛ kuma ye n'i y'a da ne ma i bɛ nin bila i bɛ na so yan an bɛ muso ɲini ka d'i ma nin tɛ mɔgɔ ka muso tata ye i kana i yɛrɛyɛrɛ ne ma dɛ. ee kɔrɔ a kana se muso bugɔ ma dɛ. Denis, et tu dois éviter. Hein. Il faut l'éviter souvent. Hmm? D'accord hmm? Il faut l'éviter. Moi, le balai, on est tout dans la

dɔ di yan ka dun. n kɔrɔ nin tɛ fɛn dunta ye sa. e tɛ ma d'a ma a ka dun wa.
allons nous balader un peu an bɛ taa yaala dɔɔnin kɔrɔ. a diya b'a yɔrɔ jumɛn.

Bon n y'a fo ni bonya foli ye. O diyara n ye. N nana kunu.
Unhun. N m'i sɔrɔ yan nɔ. O diyara n ye. Aa n ye kuma kun tigɛ n kɔrɔ Kari ye. Unhun. Ne ko n ko fɛn min ye mɔgɔ sen teliya. Unhun. O ka kan k'i da lateliya. O diyara n ye. ne tun ye n kɔrɔ kari ɲininka n ko buwa fatulen in ka na se sisan ma a bɛ san dama damani bɔ dɛ ayiwa e y'an kɔrɔkɛ kɔrɔba ye bien vrai que difficulté tun bi famille fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye baw ka ko de ye
i ti a fɔ todunkan
Ko lamini na bɛ an dɔgɔya de a fɔ todunkan lamini na bɛ an dɔgɔya de i ye fɛn fɔ sa ne tɛ min fɔ a fɔ todunkan
a bɛ bɔ ye minɛ fɛrɛ de ma na dɔgɔyalima na kumaw n'a cogo de don komi anw bɛ tubabula baara la tubabukanw an da bɛ to ka porokoto k'olu fɔ nka n'o tɛ bɛn aw ma n bɛ n da falen baasi tɛ koyi an t'an bɛ ne ko n ko buwa fatura n k'a bɛ san dama damani bɔ o gɛlɛya tun bɛ an baw ni ɲɔgɔn cɛ aa gɛlɛya ta o ta a bonya o bonya o kɔni o tɛ fa den bɔ a denya la dɛ o sabula ne ko o buwa fatura ka se ɲinan ma ne kɔrɔw ma se ka n wele ka n lasigi ne bɛ min kalama n ba bɛ min kalama buwa ka foro dama damani bɛ dugu in na yan nɔ du jɔlen dɔw bɛ buwa bolo yan nɔ wa baganw kɔni o kuma tɛ se ka fɔ o baden bɛ yan nɔ ni sabadenba in kɔnɔ ne kɔrɔw ma se ka n wele ka n lasigi k'a fɔ ko lamini buwa fatura ka nin ni nin ni nin ni nin to awa lamini e ni yɔrɔ ye nin ye i ni yɔrɔ ye nin ye i ni yɔrɔ ye nin ye ne ko n ko aa n kɔrɔw ma n wele ne yɛrɛ bɛ wuli n bɛna se n kɔrɔw ma o sabula kunu ni bi baara tɛ kɛ anw bara n ko n bɛ n profiter o la aw buramuso fɛnɛ ka na a yira aw la n ni n ka bebi nana bebi bɛ yan nɔ comme ça n bɛ fɛ aw k'a yira n na aw jumɛn ni jumɛn ne bilala ne ɲɛ tiɲɛ la n ba bɛ ka n makɔnɔ duguba kɔnɔ fɛnɛ ni n taara n bɛ taa compte rendu k'a ye
de kuma mɛn n y'a mɛn a fɔ lamini ye foyi t'a bolo yan
ayi e ka taa kuma kɛ ten koyi foyi den kelen a tɛ di lamini ma yan hali ni hali meselinin a den kelen lamini tɛ bɔ n'a ye yanni e ka sabali sabali ko ye wa n kɔrɔ n bɛna min f'i ye lamini yɛrɛ ye jɔn ye hɔn parce que o ɲini k'o dɔn fɔlɔ kana girin ka kuma ten hɔn jɔ parce que buwa fatulen ka na se ɲinan ma komi a yɛrɛ y'a fɔ cogo min a bɛ san caman bɔ sa koyi
eh! kabako don yanni buwa ka fatu e ye lamini tɔgɔ kun b'an ka du kɔnɔ a tɛ yen e ye lamini tɔgɔ mɛn a tɛ yen a nana fɔ an ye don jumɛn k'a fɔ an dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen k'o tɔgɔ ko lamini o bɛ yen o tɛ yen o ye kelen a fɔ kelen kelen gale a filanan ye jumɛn ye buwa ka ban ɲinan y'a san joli ye e ma na e ba ma na maa si ma na fo e b'i pan ka bɔ sanfɛ ten k'i cun ɔ ko foro bɛ buwa bolo saga bɛ buwa bolo fɛngɛ bɛ buwa bolo an bɛna o tila est-ce que ni a man kɛnɛ yan lamini ka kɛnɛ cɛ nin man kɛnɛ lamini b'a tugu de

e ka sabali hali bi ko nin bɛ kɛ ni ɲɛmajɔ ye ni ko nin faamuna hali n'o y'a sɔrɔ buwa den kun ye lamini ye parce que an b'o fɔ de parce que foyi t'a yira ne la ka fɔ buwa denkɛ ye lamini ye mais hali n'o y'a sɔrɔ buwa denkɛ kun ye lamini ye n bɛ fɛ ka min fɔ lamini ye anw fɛ yan anw fa ka tiɲɛ tilanfɛn tɛ Tlanfɛn tɛ
ne kɔrɔw n y'aw ka kuma mɛn nka a t'a bɔ ko ni buwa fatura fo ne ka kalan bila ka na ko ne bɛna ba sanga fo la aw ye ne kɔrɔw ye aw sera ka ba suturali kɛ ka ban ne ba y'a ka filiya sigi duguba kɔnɔ ee bien vrai que aw ba ma ne ba kanu mɛ aw kana aw k'a bila aw kun na k'a fɔ papiyew bɛ yen nɔ ne ba ka furu papiyew bɛ yen nɔ wa n yɛrɛ na nana n kɔrɔw ne tun t'a fɛ a ko ka kɛ mankan ye ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ o de la n nana n'a ye hadamadenya la kari e ka moto sanko a tɛ foyi tiɲɛ ne ye ne bɛ baara la ne bɛ dɔɔnin sɔrɔ nka o tɛ ne fa bɔ n faya la ne nana n niyɔrɔ de demande n fa ka sɔrɔ la i y'a faamuya n'an bɔra yan nɔ komi aw t'a fɛ k'a lamɛn hakilisigi la ne bɛ taa dugutigi bulon na wa ni dugutigi bulon m'a ɲɛnabɔ je vais saisir la justice nin ko in f'a ka da kɛnɛ kan de lamini ee ye kasa tɛmɛ kɔnɔ wɔrɔ n kɔrɔ
ee i hakili sigi nin to ne bɛ nin yɔrɔnin ɲɛnabɔ i hakili sigi i m'a fɔ i bɛ taa dugutigi fɛ yen o tɛ ma bɔ i da awɔ kɛ ɔ i tilala k'a fɔ tuguni ko ko i bɛ taa wisisi wa wisisi n t'a dɔn fɛn min ayi ne ko n ko aw tɛ ka sɔn dɛ n'aw ma sɔn n bɛ taa dugutigi bulon na n'aw ma ko ɲɛnabɔ ne bɛ taa justice la a maa kɛ dugutigi ye o a maa kɛ wisisi la o i maa taa yɔrɔ o yɔrɔ n y'a f'i ye cogo min a tɛ bɔ ten n y'a f'i ye cogo min o cogo don e b'a yira an na fɔlɔ k'a fɔ i ye buwa den e ba an t'o dɔn an n'o ma sigi kɛ bɔ
aw ma sigi kɛ o tɛ ka ne ba bɔ buwa musoya la ni buwa tun bɛ duguba kɔnɔ ka segin ka na parce que buwa kun bɛ taa duguba kɔnɔ o tiɲɛ mɛ a nani m'a fɔ an ye k'a fɔ den b'a bolo duguba kɔnɔ a ma na ni muso ye k'a yira anw na e ka n'i wuli k'i pan k'i cun ten ka na n'i ka tubabu muso ni

n bɛ fɛn kɛ nin na a ma sigi ni n kɔrɔ o to ne ma lamini kun na waati a y'a ka jama jama kɛ ne ko n bɛ sɛ bilenman ɲini dono bilenman dɔ ɲini k'a ko dafa nka komi lamini nana kɛ tan n b'a kɛ sɛfin ye o b'a ko bɛɛ lajɛlen ban pewu ne maa n bolo bila nin na o b'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen kan. ale hakili la ko an ma taa duguba la ne taara siɲɛ kelen duguba la a filɛ ka wisisi min fɔ ne b'o dɔn. a ka taa a ka ayi a ka to yen i ka baara kɛ ayi o kɔni o tɔ ma se fɔ ma n kɔrɔ i ka baara kɛ lamini a hakilila ye min ye a bɛna sɔrɔ o tɛ kuwa i ka baara kɛ suma suma tɛ yan bɔ i ka taa sɔrɔ e cɛ bi ma ɲini ka di yan.
A ko sɛ suguya jumɛn ye? Ko finma.
Sɛ finma.
Dɔ kan ka sɔrɔ n bolo. N'o taara.

kuma y'a yɛrɛ bɔn e lamini n'i y'a mɛn i bɛ na k'i bɛna na i ɲɛ don an ka tiɲɛko la yan o y'a sɔrɔ i bɛ nin na bi bi e bila sugu bila yɔrɔ la hali t'i ɲumakara wa hali hinɛ t'i minɛ i musonin yɛgɛbɛyɛgɛbɛ in hɔ n'a sɔrɔ k'o kɛ n ka tiɲɛtamuso ye

I ye mun di natɔ ma foyi dun ko ni mɔgɔ si ma ɲɛsin ɲɔgɔn ma ee ne bɛ kɛlɛ di yan ne bɛ kɛlɛ tan de di mɔgɔ ma yan papa kɛ hali ne ka tiɲɛko kuma in bila an ka sigi
e bibi ne tɛ se k'a bila ten nɔ ne sirannen don dɛ ka siran sɛbɛ la ne siranna dusukɔnɔ mɔgɔ filɛ u bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma papa i bɛ ka ne lasiran dɛ i fari dun man kalan mun b'i la kɔrɔlen i tɛ tan sa Vivi.